egara bụ egwu ọdịnala ọ bụ egwu eji akpọnite mmụọ mmadụ dara mba ọ bụ akara aka chineke nyere m ị bịa na be anyị ndị na-awa nya bụ egara bụ ndị kagoro nka ọ nya mere ụfọdụ ndị mmadụ hụ ka m na-awa nya bụ egara ha na-ajụ kedu ka nwatakịrị dị ka m si na-awa egara mana mụnwa hụrụ egara na ọ bụ akara aka Chineke nyere m ọ na-enye m obi aṅụrị na-enyekwa ndị na-ege nya bụ egara ma m na-awa ya obi aṅụrị ndị na-eru uju m wara ha nya bụ egara obiọma akpakwa ha egara edugoga m obodo dị iche iche o dupụgokwa m duru m gaa Lagos steeti ebe m gara ịwa nya bụ egara ebe a na-ekupụta nwa o durugokwa m gaa ụlọ onyonyo dị iche iche bbc news igbo akpọgo m african independence television akpọgo m radio station ọzọ dị iche iche akpọgokwa m ọ kwa egara anụnwa m na-ekwu maka ya mere onye isi nke na-achị obodo anyị n'enugu steeti his excellency right honorable dr ifeanyi ugwuanyi udulekenyi nke bụ na ọ bụ udulekenyi ji wee nye m appointment technical assistant ya maka omenala maka na omenala abụghị ihe ọjọọ ka m nwee ike were na-akwado nya bụ omenala na-aga n'ihu ngwa gee ntị ka ị gere nya bụ egara nsụka

ngụta na-achụ ngwere ya ekwu n'isi n'ụkọ ma nkụ onye kparụ n'ọkọchị bọ ya nyọ n'udu mmiri o hepụta amaghị onye ọbịa onye nyara nụ ga-ebi iwe n'ehọ dinta na-agba egbe n'okwute na-alanụ mgbọ n'iyi ngụta na-achụ mgbada ya gbajọ sị ha ma ọ na-egbochi chukwu kere mgbada bụ ọsọ bidoro ma ọsọ ụgwa bụnụdụ mgbada ihe ọhụrụ o ọkụkọ si na-enye enweghị ike kpọrọ isi kpụrụ ụkwụ fazụ na higidara na alụbewuta na mụta dịnụgị ọkụkọ na nri yere ọnụ ha ekpa gbaghị karama ma eri ekegị nwunye ka ohere ekugị ka okugu na ọsọ ịga ọkụ ụgbọala ikpekere oshi beja mana oshi ma ọchịcha bara ọgwụ na ibe ya bụ enugo na ka mụ nya ma gị na-ekwu ọkụ na ma ọ ga-achụ anya mee ka achụ azụ gị na nwa mgbenye ma agọ na-enye ha akpa aka akpa ahụ ilo nwa mgbenye anụ ga-achọ okwu ọ chọta okwu bụ onye ya ka ọ dị na anụ hụ na ka ije ka anụ ga ya enye anwụ ije o ndụ be anyị ọ bịara igbu gụ gburu onwe ya abụghị eji ogu ma ya abụghị eji ọhọ onye duru na-egbu gụ mkpume nọ n'ala atụ ngulegule ma ekwa ọkụ nọ n'ala atụ gị egwu etie nwoke ọ daa mba ma etie nwaanyị o kporo aka bụ n'isi elelelelelelelele o ya hoo ome mma na-eme n'onwe nye ma ome njọ na-eme n'onwe nye nke onye na-eme n'ụwa nya kwụbe aka nya ọtọ munyi anaghị agbarụ n'isi iyi ma osimiri anaghị eri onye ọ hụdụgụ ụkwụ nye nya ha ahụrụ gburu na-ekwe ọkụ jiri jee ma onye ihe dum ịchacha gbara mbọ ọgụ ma ohe ka ogu hụ ịchacha gburu osimiri na anụ nwere kparịkpaga ya rịgarịga mba na banagụ ma enye akụkọ magụ ma pịara ọbọ na mgburi nọ n'elu munyi ete egwu nwere ihe na-eti na-eme egwu oriri ya onye ka agụ ya tina na-eka n'azụ mkpakara ya mọz